ӏэмалищэрэ зырэ. Бажэр къэпхъэным иубыдащ, иубыдащи мэгъынанэ. Щакӏуэр къэсынщи, си фэр триудынщ, сытыр си махуэ. Гъынанэу здэщысым бажэжь гуэр кърихьэлӏащ. Умыгъ, си къуэш цӏыкӏу, жиӏащ абы. Сэ ӏэмалищэрэ зырэ сощӏэ, зы ӏэмал бжесӏэнщ. Лӏэ нэпцӏ зыщӏи щакӏуэм къэпхъэным укъызэрыдихыу щӏэпхъуэж. Ар жиӏэри ӏэмалищэрэ зырэ зыщӏэ бажэжьым лъэныкъуэ зригъэзыжащ. Модрейми лӏэ нэпцӏ зищӏащ. Щакӏуэр къэсри бажэр къэпхъэным къыдихащ, къэпхъэныр аргуэру игъэувын хуейти, щакӏуэр абы елӏэлӏэху, Бажэ цӏыкӏур бгъуэтмэ къащтэ, Къыщылъэтри щӏэпхъуэжащ. Зыкъом дэкӏащ. ӏэмалищэрэ зырэ зыщӏэ бажэжьыр иубыдащ къэпхъэным. Зэрей бажэ цӏыкӏур кърохьэлӏэ. Сыбдэӏэпыкъуауэ щытащ, жеӏэ бажэжьым. Къыздэӏэпыкъуж, бажэ цӏыкӏу. Сыт ищӏэнт бажэ цӏыкӏум, ӏэмалыншэт. Зы ӏэмал закъуи сщӏэркъым, ар мыхъумэ укъэзутӏыпщыжынт, си къуэшыжь. Фӏэгуэныхь хъуащ бажэжьыр. Уэ ӏэмалищэрэ зырэ уощӏэ. Зымкӏэ сэ сыкъебгъэлащ, иджыри щэ къыпхуэнащ. ӏэмалищэрэ зырэ сщӏэуэ бжесӏа щхьэкӏэ зы закъуэ мыгъуэт сщӏэр. А зыри уэ бжесӏэри щакӏуэм къезгъэщӏащ, афӏэкӏа къыпхуэгъэпцӏэжынукъым, жиӏэри бажэ щхьэщытхъур къэгъащ. ӏэмалищэрэ зырэ. Бажэр къэпхъэным иубыдащ, иубыдащи мэгъынанэ. Щакӏуэр къэсынщи, си фэр триудынщ, сытыр си махуэ. Гъынанэу здэщысым бажэжь гуэр кърихьэлӏащ. Умыгъ, си къуэш цӏыкӏу, жиӏащ абы. Сэ ӏэмалищэрэ зырэ сощӏэ, зы ӏэмал бжесӏэнщ. Лӏэ нэпцӏ зыщӏи, щакӏуэм къэпхъэным укъызэрыдихыу щӏэпхъуэж. Ар жиӏэри, ӏэмалищэрэ зырэ зыщӏэ бажэжьым лъэныкъуэ зригъэзыжащ. Модрейми лӏэ нэпцӏ зищӏащ. Щакӏуэр къэсри, бажэр къапхъэным къыдихащ. Къапхъэныр аргуэру игъэувын хуейти, щакӏуэр абы елӏэлӏэху, Бажэ цӏыкӏур бгъуэтмэ, къащтэ! Къыщылъэтри щӏэпхъуэжащ. Зыкъом дэкӏащ. ӏэмалищэрэ зырэ зыщӏэ бажэжьыр иубыдащ къэпхъэным. Зэрей бажэ цӏыкӏур кърохьэлӏэ. Сыбдэӏэпыкъуауэ щытащ, жеӏэ бажэжьым. Къыздэӏэпыкъуж, бажэ цӏыкӏу. Сыт ищӏэнт бажэ цӏыкӏум, ӏэмалыншэт. Зы ӏэмал закъуи сщӏэркъым, ар мыхъумэ укъэзутӏыпщыжынт, си къуэшыжь. Фӏэгуэныхь хъуащ бажэжьыр. Уэ ӏэмалищэрэ зырэ уощӏэ. Зымкӏэ сэ сыкъебгъэлащ, иджыри щэ къыпхуэнащ. ӏэмалищэрэ зырэ сщӏэуэ бжесӏа щхьэкӏэ зы закъуэ мыгъуэт сщӏэр. А зыри уэ бжесӏэри щакӏуэм къезгъэщӏащ, афӏэкӏа къыпхуэгъэпцӏэжынукъым, жиӏэри бажэ щхьэщытхъур къэгъащ.